Fáilte romhaibh go dtí an seimineár gréasáin seo faoi scileanna fisiciúla agus forbairt luathchéadfach linbh. Tugann an léargas seo taighde san áireamh chomh maith le cinntí cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim agus an chomhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhsú a chur chun chinn. Bíonn cigirí ag leagan béim i gcónaí ar an tábhacht a bhaineann le gníomhaíochtaí a thacaíonn lena sláinte fhisiciúil agus lena bhforbairt fisiciúil an linbh. Dírítear go láidir ar sin in ár gcuid oibre i suíomhanna agus in ár gcreat cigireachta. Anois tabharfaimid comhairle duit atá bunaithe ar ár gcuid oibre sna suíomhanna sin. Tacóidh an comhairle sin leat ar an cuid is fearr a bhaint as na deiseanna a bhíonn ag do leanbh chun bheith gníomhach go fisiciúil. Is comhairle an-phraiticiúil í agus den chuid is mó ní bheidh ort aon ábhair bhreise a cheannach do do leanbh. Is cuma cá fhad a mhaireann siad, déanann gach cineál gníomhaíocht difear chun tacú le forbairt do linbh, bíodh sé nó sí ag tabhairt faoi shúgradh gníomhach sa bhaile, ag gabháil do ghnáthchúraimí tí nó ag dul amach ag siúl. Tá sé an-tábhachtach gan a bheith éighníomhach le rófhada, mar shampla am scáileáin, agus ba cheart do leanaí bheith gníomhach go fisiciúil ar feadh an chuid is mó den am a bhíonn siad ina ndúiseacht. Is féidir forbairt leanúnach scileanna fisiciúla an linbh a chinntiú trí ghnáthghníomhaíochtaí simplí a dhéanamh go laethúil, ag cabhrú leat agus ag súgradh. Tá forbairt fisiciúil agus forbairt chéadfach an-tábhachtach don leanbh. Is é atá i gceist le forbairt fhisiciúil ná fás fisiciúil leanaí agus forbairt a scileanna luaile, a mhéadaíonn an cumas atá acu matáin a rialú agus míreanna a ionramháil. Is é atá i gceist le forbairt chéadfach ná leanaí a bheith ag foghlaim trína gcórais chéadfacha. Cé go bhfuil forbairt fhisiciúil agus forbairt chéadfach fite fuaite ina chéile, is in ord ar leith a tharlaíonn siad. Díreoimid ar scileanna fisiciúla leanaí a fhorbairt agus a bheachtú, neart cabhlach, a gcobhsaíocht gualainne, a rialú staidiúire agus a comhordú mórluaile agus scileanna mínluaile. Féachfaimid freisin ar an tábhacht a bhaineann leis na céadfaí a fhorbairt agus a bheachtú, radharc, tadhall, éisteacht, boladh, blas, feasacht spásúil agus cothromaíocht. An tuismitheoir an acmhainn is fearr atá ag gach leanbh. Baineann leanaí óga taitneamh as ról a bheith acu in aon rud a dhéanann a dtuismitheoir. I suíomhanna, tugann cigirí faoi deara go mbíonn an-tóir ag leanaí a bheith ag súgradh sa limistéar baile, atá cosúil leis an timpeallacht baile. De réir mar is cuí dá n-aois agus dá gcumas, bíonn sé an-fhiúntach ról a thabhairt do leanaí i gcúraimí bríocha saol laethúil. Cothaíonn sé sin braistint freagrachta agus féinmheasa. Foghlaimíonn leanaí scileanna tábhachta don saol. Baineann siad tairbhe mothúchánach agus tairbhe fhisiciúil araon as ról tábhachtach a bheith acu i ngnáthchúraimí tís a bhainistiú sa bhaile. Cabhraíonn gníomhaíocht tís le gné fisiciúil agus gné céadfaí a chothú, agus aird a thabhairt ar aois agus inniúlacht do linbh, moltar do thuismitheoirí cúraimí a shannadh don leanbh is sine agus spreagadh a thabhairt don leanbh is óige a chabhrú leis na cúraimí sin a chur i gcrích. Mar sin, an aird a thabhairt ar sábháilteacht do linbh, cé nithe is féidir a dhéanamh i spás laistigh ar bhonn laethúil. Is minic a thugann cigirí faoi deara go bhfuil leanaí ag gabháil do chúraimí praiticiúla ar fud an tseisiúin, ag brath ar aois agus ar chumas do linbh, tá seans ann go mbeidh siad ag iarraidh páirt a ghlacadh i roinnt de ghníomhaíochtaí seo a leanas. na hurláir a scuabadh, a ní agus sluasaid deannaigh agus scuab a úsáid, an bord a ghlanadh agus na soithí a ní, agus uisce a chur ar phlandaí laistigh agus lasmuigh, an folúsghlantóir a úsáid, dustáil, fuinneoga a ní, éadaí glana a fhilleadh agus a shortáil agus iad a chur san áit cheart. Tacóidh na gníomhaíochtaí sin le neart cabhlach, cobhsaíocht gualainne, comhordú mórluáile agus scileanna mínluáile a fhorbairt. Bainfear leas as céadfaí difriúla agus forbrófar iad lena linn féin. I gcleachtas d'ardchaighdeán, tugann cigirí faoi deara go mbaineann leanaí tairbhe mhór as a bheith ag ullmhú d'am sneaice. Sa timpeallacht baile, bainfidh do leanbh taitneamh as a bheith ag obair i gcomhar leat chun béilí a ullmhú. Cothóidh sé sin braistint tábhachta iontu agus molfar iad as cabhrú le béile blasta a chur le chéile. Tá roinnt nó dhó de na cinn de na nithe seo a leanas i gceist le béile a ullmhú, bia a ghearradh, chomhábhair a mheá, meascadh, corraí, fuineadh, doirteadh, an bord a réiteach agus an bord a glanadh tar éis an béile. Is scileanna luachmhara féinchabhrach iad go léir agus bunaíonn siad dea-nósanna don saol. Forbraíonn agus beachtaíonn siad scileanna mórluáile agus scileanna mínluáile araon freisin. Tá bácáil ina gníomhaíocht corraitheach tairbheach do leanaí. Is é atá i gceist ná comhábhar a iompar agus a mheá. Is féidir le páistí an meáchan agus an comhsheasmhacht a mothú agus iad ag láimhseáil agus ag idirghníomhú go cúramach le hábhair éagsúla bácála. Nuair a dhéantar taos a fhuineadh, forbraítear na matáin atá sna sciatháin, sna lámha agus sna méara agus treisítear teannas matáin. Teastaíonn an méid sin le haghaidh peann luaidhe a ghreamú go maith agus le haghaidh dea-scileanna scríbhneoireachta. Mura rogha leat bácáil, is é an próiseas tairbhiúil chéanna taos súgartha a dhéanamh as plúr, salann agus ola. Tá gach cinn de na gníomhaíochtaí thuas an-úsáideach le haghaidh scileanna mórluáile agus scileanna mínluáile a fhorbairt agus a bheachtú agus le haghaidh teannas matáin a threisiú. Tairbhe eile a ghabhann le cócaráil agus bácáil is ea go bhforbraíonn agus go gcothaíonn siad céadfaí amhail tadhall, radharc, boladh agus blas. Cothófar feasacht spáisiúil trí na comhábhair a láimhseáil leis an bhfórsa cuí. Deirtear obair an linbh is ea súgradh. I dteannta a chéile a théann súgradh, forbairt fhisiciúil agus fhoghlaim, agus cuidíonn súgradh le leanaí a bheith láidir agus sláintiúil. Is féidir le tuismitheoirí tacú le súgradh leanaí trína chinntiú go bhfaigheadh siad an oiread ama súgartha agus is féidir le linn an lae chun fhorbairt fisiciúil a chur chun cinn. Trí shúgradh, tarlaíonn foghlaim agus forbairt fhisiciúil go nádúrtha sa bhaile. I gcleachtas eiseamláireach, is minic a bhreathnaíonn cigirí idirghníomhaíocht ar ardchaighdeán idir leanaí agus cleachtóirí. Mar an gcéanna sin sa bhaile. Tá sé sin an-tábhachtach. Bainfidh leanbh óg taitneamh as a bheith ag cur i gcéill go bhfuil siad ag dul chuig an siopa nó chuig an dochtúir, mar shampla. Bíonn sé sin níos taitneamhaí fós nuair a fhanann agus a shúgraíonn tú leo ar feadh tamaill agus tú ag ligean dóibh an ghníomhaíocht a stiúradh. Baineann lapadáin agus leanaí óga tairbhe ollmhór as cluichí lámhacháin agus súgradh gníomhach freisin. I suíomhanna ar ardchaighdeán, baineann leanaí óga taitneamh as a bheith ag canadh agus ag aithris amhrán agus rímeanna le chéile chomh maith le cluichí luaile ar chorp ar fad. Is féidir leat cluichí den chineál chéanna a chumadh le do leanbh sa timpeallacht baile. Tacaíonn na cluichí sin le forbairt fisiciúil. Tá cluiche méire an-tábhachtach freisin.

Cuireann suíomhanna luathbhlianta an cruthaíocht chun cinn agus is féidir leat déanamh amhlaidh sa bhaile freisin. Is féidir ealaín bhrúscair agus ealaín athchúrsála a úsáid chun cruthaíocht a chur chun cinn. Is modh eile é sin le haghaidh scileanna mórluaile agus mínluaile agus comhtháthú céadfach a chur ar aghaidh. Is féidir leat míreanna ó áit ar fud an tí a úsáid, mar shampla seanfhabraic, páipéar de méideanna difriúla, pinn, criáin, siosúr, gliú, cartáin, péint, caipíní buidéil agus a lán eile. I gcás babaithe óga, is féidir tolláin nó pluaiseanna a dhéanamh as boscaí fabraice agus chairtchlár. Is féidir leis na naíonáin crúbadach a dhéanamh agus téaltú tríothu nó is féidir leo a gcistí a fholú iontu. Is féidir leat agus do leanbh taos súgartha a dhéanamh as plúr, salann, salann, braon ola agus roinnt uisce fiú. Sé sin ceann de na gníomhaíochtaí is iomlánaíoch faoi dhíon ó thaobh forbairt luaile agus comhtháthú céadfach de. Tá sé cosúil leis an gníomhaíocht déanta aráin a phléamar cheana féin. Is féidir leat an taos a choinneáil sa chuisneoir agus beidh do leanbh in ann laethanta a chaitheamh ag samhaltú, ag déanamh forbairt agus a chuíchóiriú ar scileanna luaile, ar theannas matáin agus iad ag gabháil do gníomhaíocht cruthaitheach. Tugann cigirí faoi deara go mbaineann taitneamh as súgradh uisce. D'fhéadfaí babhla uisce a thabhairt do do leanbh i gcró folctha nó sa doirteal cistine. Beidh do leanbh in ann eispéiris súgartha agus céadfathach a bheith aige nó aici ar feadh neart ama. Mothaíonn do leanbh an t-uisce agus tuigeann sé nó sí cad is ciall le fliuch agus teocht. Is féidir le do leanbh fliuchadh, doirteadh agus tomhas agus coincheapa amhail snámh agus dul faoi uisce a iniúchadh go neamhfhoirmiúil. Tabharfaimid anois moltaí praiticiúla is féidir a úsáid sa gharlimistéar lasmuigh. Mar shampla, i bpaitió, ar bhalcóin nó i gairdín beag os comhair an tí nó ar chúl. Is féidir tabhairt faoi obair ealaíne freisin, mar shampla, triail a bhaint as marcanna a dhéanamh, marcanna le scuab, péint agus uisce. Cuireann an cineál sin gníomhaíochta luail géaga móra chun cinn, rud a thacaíonn le cobhsaíocht gualainne agus le forbairt scileanna mórluaile agus mínluaile. Má tá gaineamh, cré agus uisce agat, d'fhéadfadh go mbeidh na garlimistéir lasmuigh ina spás den scoth le haghaidh na hábhair sin a iniúchadh agus a ionramháil. Is féidir seanphotaí agus seanphannaí, spúnóga adhmaid agus miotail agus earraí cistine eile a úsáid chun an cineál sin súgartha a spreagadh. Tugann siad a lán deiseanna le haghaidh eispéiris fisiciúla agus céadfacha agus forbairt céadfach a chur ar aghaidh. Is féidir le leanaí a mbréagáin fhéin a ní agus a thriomú amuigh faoin spéir. Ní gá duit ach mias agus glantach a thabhairt do do leanbh. Smaoinigh freisin ar ról a thabhairt do leanaí sa níochán a chrochadh ar gcroch éadaí nó ar an líne éadaí. Bainfidh siad taitneamh as an gníomhaíocht fhisiciúil sin agus cuirfidh siad feabhas ar a ngreim pionsúir le pionnaí éadaí a úsáid. I suíomhanna eiseamláireacha bíonn deiseanna ag leanaí plandú. Is féidir leat an rud chéanna a déanamh sa bhaile má tá spás agat. Tabhair roinnt spás do do leanbh le haghaidh lusanna, bláthanna nó glasairí a phlandú. Baineann leanaí taitneamh as deiseanna sin agus bíonn siad in ann cúram a thabhairt dóibh sna míonna atá le teacht. Má dhéanann leanaí iad a uisciú agus má thugann siad faoi ghortghlanadh, cuirfear a ngníomhaíocht fhisiciúil agus a fhorbairt luaile chun cinn. Anois cúplaí mholtaí praiticiúla is féidir a úsáid i spás oscailte amuigh faoin spéir, mar shampla i mórghairdín cúil nó sa phobal, i limistéar glas eastáit, i bpáirc in aice na láimhe nó cois farraige. Is féidir le súgradh amuigh faoin spéir ann féin neart cabhlach cobhsaíocht gualainne, rialú stáidiúire agus forbairt ghinearáil scileanna mórluaile a chur chun cinn i bhfad níos mó ná a dhéantar i súgradh faoi dhíon. De réir mhianachta na gcigirí go gcuirfear go mór le forbairt iomlánaíoch leanaí nuair atá deiseanna acu rith, dreapadh, rolladh, léim, cothromú, luascadh, Míreanna troma a iompar, tochailt agus obair le hábhair difriúla amhail gaineamh, cré agus uisce. Freisin, baineann leanaí fíorthairbhe as deiseanna a bheith ag rothaíocht agus ag súgradh le rothair cothromaíochta, scútair agus bréagáin eile a bhfuil rothaí acu á úsáid. Díríonn cigirí ar na tairbhí agus an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht rialta i súgradh ardriosca, agus is féidir fianaise ina leith sin a fheiceáil sa taighde freisin. Áirítear na nithe seo mar shampla le súgradh ardriosca, crainn a dhreapadh agus a luascadh. Cabhraíonn na gníomhaíochtaí sin go mór le forbairt luaile agus comhtháthú chéadfach a chur ar aghaidh. agus pluaiseanna a thógáil i gcoill lárnach, rud a mbaineann a lán leanaí taitneamh as, a dteastaíonn a lán scileanna fisiciúla ina leith agus a thugann eispéiris atá saibhir do na céadfaí. Is féidir raon leathan scileanna forbairt luaile a ghnóthú sna gníomhaíochtaí uile sin agus tugann siad eispéiris atá an-luachmhar agus saibhir do na céadfaí. Ar ndóigh tá sé tábhachtach go measúnóidh leanaí agus tuismitheoirí na dúshláin agus na rioscaí le chéile agus go ndéanfaidh siad réamhchúraimí riachtanacha uile a theastaíonn le haghaidh gach gníomhaíochtaí. Aird a thabhairt ar sábháilteacht, Beidh tú in ann lear deiseanna súgartha agus roghanna aclaíochta a chuireann corp chun cinn a thabhairt do do leanbh chois farraige. Eispéiris uathúla tadhaill iad, siúl thart cosnochta sa ghaineamh agus súgradh le feamainn. Beifear in ann lear impreisiún céadfach a fháil trí shúgradh leis na hábhair uile atá saibhir do na céadfaí agus is féidir a aimsiú ann. Aimseoidh an leanbh go neamhfhoirmiúil go mbíonn gach sliogán trá difriúil ó thaobh uigeacht de agus gnóthóidh sí tuiscint ar áilleacht agus saibhreas an nádúir. So d'fhéadfá smaoineamh ar roinnt sliogán agus cistí eile a thabhairt abhaile le haghaidh súgradh faoi dhíon. Má tá snámh ag do leanbh, bainfidh a corp nó a chorp ar fad leas as am a chaitheamh san uisce. Bainfear fíorthairbhe as gach ceann de na spóirt uisce amhail snámh,

Tá sé tábhachtach go mbainfimís taitneamh as an tréimhse seo le chéile. So molaimís do thuismitheoirí roinnt ama a chur i leataobh dá leanbh chun páirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí speisialta iontacha. Murar féidir, féachaint ar na cineálacha gníomhaíochta fisiciúla a mbíonn do leanbh páirteach iontu sa suíomh oideachais sa luathbhlianta nó sa bhunscoil. mar shampla ag scipeáil nó ag garraíodóireacht, agus is féidir leat eispéiris comhchosúla a sholáthar sa bhaile. Is minic a leagann cigirí béim ar an tairbhe is féidir a bhaint as leanúnachas eispéiris a chur chun cinn. Is buntáiste é aiseolas a thabhairt do suíomh luathbhlianta nó do bhunscoil do linbh faoi ghníomhaíochtaí a tugtar fúthu sa bhaile. D'fhéadfadh leanaí pictiúir nó grianghraif a roinnt lena gcleachtóir nó lena múinteoir. Tá súil againn go bhfeiceann tuismitheoirí ón seimineár gréasáin seo gur féidir le rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí laethúla simplí dul chun tairbhe do leanaí agus iad ag forbairt scileanna fisiciúla. Tá roinnt tagairtí agus acmhainní breise curtha ar fáil againn a d'fhéadfadh a bheith spéisiúil duit. Is féidir leat na naisc a fháil faoi teideal físe. Má bhíonn aon tuairimí agat, cuir in iúl dúinn iad le ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist comhainmnithe ar an scáileán. Gabhaimid buíochas leat as ucht do rannpháirtíocht. Slán!